bi alihamudulila an ye ɲɔgɔn sɔrɔ konate ka fayida kɛnɛ kan tiɲɛ kɛnɛ min ni sigikun foyi t'a la fo ka degun ani tɔɔrɔ ni kamanagan ɲɔni ka bɔ ala ka jɔnw ma tiɲɛ ne ye layidu di ala ma setigi ala ye dɔnni fɛn o fɛn di ne ma n kalina ala bonya na n bi se kɛ k'a lase ala ka jɔnw ma o la n'i y'an ka jamana in ta k'a lajɛ hmm. jamana in moriya bɛ cogo di bi ah. jamana in karamɔgɔya bɛ cogo di bi ah. karamɔgɔw ye kuranɛ ye k'a to yen ah. moriw ye kuranɛ ye k'a to yen baara ti kɛ ni ala tɔgɔ ye bilen ko ala tɔgɔ t'i mako ɲɛ tuguni nkalon tɛ dugukolo kan min bi nin bɔ bilahi ala ko de ina laha tɔyib wala yakbal illa tɔyib ko ala ye masa sanuma de ye ala mako ti foyi la fo n'a kɛla fɛn sanuma ye ɔ nka jɔn nɔgɔlen man'i dama kasi ala la ni ala tɔgɔ ye mun na ala b'a ɲɛ o de kama moriw ye kuranɛ bila karamɔgɔw ye kuranɛ bila sabu n'u ye ala wele n'a ye bilahi ala t'a ɲɛnabɔ mɛ kun jumɛn na u y'a bila ah. sabu ala ko de a ye jɛnɛya dabila ah. ala ko de a ye namara dabila ah. a ye sonyɛni dabila ni maa min ma nin to n'i ye ne ala wele ne t'i jaabi a t'i jaabi o jogo jugu min ni kuranɛ ye o fɔ moriw de dɛsɛla k'o dabila o de kama b'u si bɛɛ kɛ ka ala wele bilahi ala t'a ɲɛnabɔ a tɛ jaabi tiɲɛ o la garibukɛ in kumakan don n bɛna ala tɔgɔ min d'i ma sisan sisan ya kaharu don a jira diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ la ko konate kuman'a kan danfɛn tɛ yen min b'a wuli bilahi wulicogo tɛ yen ne y'a fɔ aw ɲɛna o setigi ala ye dɔnni fɛn o fɛn di ne ma n bɛ se kɛ k'a lase i ma tiɲɛ maliyɛnkɛ maliyɛnmuso ka konate ka ala tɔgɔw ta ka baara kɛ n'a ye nin ka fisa ka t'i ka miliyɔn di soma ma nin ka fisa ka t'i ka wari di mori jugu ma tiɲɛ e ye taako joli kɛ mori jugu ninnu fɛ yen i ye taako joli kɛ somakɛ fɛ yen Ɔhɔn. a y'i ka wari minɛ k'a dun mun dilanna foyi ma dilan foyi ma ɲɛnabɔ Ɔhɔn.
mɛ a ye konate lamɛn walahi a ye konate lamɛn aw ka hɛrɛ b'o de la tiɲɛ a ye garibukɛ in lamɛn ɔhɔn, konate ɲɔgɔn sɔrɔ man di a sɔrɔ man di. n bɛna ya kaharu d'i ma sisan sisan ɔhɔn, karamɔgɔ joli joli ye ya kaharu d'i ma Ɔhɔn. mori joli joli ye ya kaharu d'i ma Ɔhɔn. mɛ konate lamɛn a ye konate lamɛn tiɲɛ walahi ne tɛ aw nɛgɛn ne tɛ aw janfa ne mana fɛn o fɛn fɔ aw ɲɛna a y'a jira karamɔgɔw la ko konate ko ten a ti wuli bilahi wulicogo t'a la o la ya kaharu n bɛn'a d'i ma sisan ya kaharu bɛ mun kɛ a bɛ karabali kɛ cogo di a bɛ baara jumɛn ni jumɛn kɛ n bɛn'o de d'i ma sisan sisan ne balimaw ne ti aw nɛgɛn konate lamɛnbagaw ne tɛ aw jafa taamadenw a ye konate lamɛn dɛsɛbaatɔw a ye garibukɛ in lamɛn fantanw a y'a sɔgɔ garibukɛ in na bilahi aw ka hɛrɛ b'o de la tiɲɛ a ye karamɔgɔ nkalontigɛla ninnu to yen a ye soma jugu ninnu to yen a ye bolitigi ninnu to yen a ye kɔrɔtibuna ninnu to yen ala tɔgɔw a y'u lamɛn a ka baara kɛ n'a ye walahi aw ka hɛrɛ b'o la diɲɛ ani lahara kɔnɔ tiɲɛ o la min mana wuli e ala mɔgɔ caman ye konate wele mɔgɔ caman ye konate wele tiɲɛ ɔ ko yala olu y'a mɛn ko nafolo baara tɛ se ka kɛ abada f'i ka taa soma jugu dɔ de fɛ yen walima f'i ka taa bolitigi dɔ fɛ yen walima f'i k'i den faga walima i k'i si tigɛ ko nafolo baara bɛ kɛ tan dɔ de nka konate ye wele bila aw ma n ko a ye na ne bi aw dɛmɛ wa bilahi a bɛ nafolotigiya kɛ tiɲɛ siga ti kuma in na dɛ ah. ka nafolo baara ni ala tɔgɔ sanima ye ah. ka délai d'i ma ah. setigi ala k'i kɛ nafolotigi ye konate b'a kɛ ni ala ka kuranɛ de ye bilahi a ti yɛlɛma abada tiɲɛ a ye nin yira karamɔgɔw la kafiri minnu b'a fɔ aw ɲɛna ko nafolo baara tɛ se ka kɛ abada f'i k'i den faga walima i k'i si tigɛ walima i ka taa bolitigi fɛ yen kafiri don a ti siran ala ɲɛ bilahi wa a bɛ ka aw nɛgɛn dɛ a y'a sɔgɔ ala kumakan na ɔn konate ko de tiɲɛ ne bɛ nafolo baara kɛ ala ka jɔnw ye ɔhɔn mɛ n b'a kɛ cogo di tiɲɛ ne ko n bɛ baara in kɛ waa bi saba Ɔn. ani sɛ jɛma den saba ɔhɔn mɛ i bɛ waa tan ni duuru sara ani i ka sɛ sɔngɔ Ɔn. an bɛ sɛ san kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ o ɔhɔn tuma kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ saba o bɛ Ɔn. bɛn waa kelen ani kɛmɛ seegin ma n'o farala waa tan ni duuru kan waa tan ni wɔɔrɔ ani kɛmɛ seegin n'i ye nin ci k'i tɔgɔ an'i ba tɔgɔ di an bɛ baara kɛ ka délai d'i ma baara ɲɛnen kɔfɛ i bɛ wari tɔ sara a cɛkɔrɔba den Konate bɛ baara in kɛ nin cogoya in na dɛ a walawala an ye n ko nafolo baara bɛ kɛ nin cogoya in na ni Ala tɔgɔ sanuma ye minnu b'a fɔ ko conséquence b'a la wa conséquence foyi t'a la a tɛ tɔɔrɔ lase i ma a tɛ tɔɔrɔ lase i den ma a tɛ tɔɔrɔ lase i muso ma a tɛ tɔɔrɔ lase i ka du ma mɛ mun don setigi ala ka kuranɛ jɛlen don bilahi o la ni ala sɔnna maa minnu bɛ ɲininkali kɛ ko yala baara in bɛ se ka kɛ cogo di ka i to jamana janw na yala f'i ka déplacer de wa walima k'a bɛ kɛ cogo di yala konate ye nɔgɔya kɛ aw ye i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu an bɛ baara kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la tiɲɛ i b'i ka wari tilancɛ ci dɔrɔn an'i ka sɛ sɔngɔ an bɛ baara kɛ ka délai d'i ma baara ɲɛnen kɔfɛ i bɛ wari tɔ sara tiɲɛ hakili la kuma in bɛ faamuya a bɛ faamu o la an bɛ don ya kaharu bondaw kɔnɔ a ye konate lamɛn garibukɛ in ɲɔgɔn man ca tuguni ɲɔgɔn man ca ya kaharu kɔrɔ ye jumɛn ye ya karabali masa hɔn karabali masa tiɲɛ o tuma karabali masa ɔhɔn o arabukan ya kaharu Ɔhɔn. a bɛ baara jumɛn kɛ konate bɛn'o de d'i ma sisan sisan a ɲɛfɔ an ye o la ne balimakɛ balimamuso ɔhɔn i ka kobilen fɛn o fɛn bɛ yen Ɔhɔn. k'a gɛlɛyala k'a ti tugu ɔhɔn a kɛla i mago bɛ nafolo la karabali la a kɛla i kunko dɔ de b'i da la i bɛ fɛ ka wuli ka bɔ yen karabali la walima i taala taama na mali wari ɲininaw sɛgɛnnen don mali taamadenw sɛgɛnnen don nka ala kama a ye garibukɛ in wele konate bɛ yan de aw dɛmɛni kama konate bɛ yan aw dɛmɛni kama layidu min bɛ n ni ala cɛ dɔrɔn n ye dɔnni min dɔn n k'a lase ala ka jɔnw ma a banna pewu tiɲɛ wa ne bɛ aw dɛmɛni kama dɛ ɔhɔn o la ya kaharu ɔhɔn maa min bɛ yen Tiɲɛ. k'e fɛ ka nafolo karaba Ɔhɔn. k'a sɔrɔ diyagoya la ɔhɔn baara bɛ kɛ ni ya kaharu ye Tiɲɛ. mɔgɔ o mɔgɔ ɔhɔn ko garizigɛ gɛlɛya de bɛ e la Ɔhɔn. walima c'est-à-dire i ka juru bɛ faama dɔ la a Ɔhɔn. bannen don k'a sara ɔhɔn ya kaharu de bɛ ale karaba f'a k'i ka juru in sara tiɲɛ hakili yɔrɔ bɛ faamuya walima i bɔla muso dɔ nɔfɛ muso in murutila furu ma ala furu bɛ ɲini ka dabila k'a sabu kɛ gɛlɛya ye tiɲɛ ya kaharu de bɛ se ka o furu kelen in dilan e bɛ fɛ ka taama mais se t'e ye pasi tɛ e bolo i kamana gannen don ya kaharu de bɛ se ka o dilan tiɲɛ mais a bɛ kɛ cogo di a ye garibukɛ in lamɛn maa o maa i fɛ ka nafolo karaba teliya la k'a sɔrɔ e bɛ fɛ ka nafolo karaba teliya la k'a sɔrɔ n bɛna ya kaharu d'i ma sisan bilayi n'i y'a k'a kɛcogoya la siga foyi t'a la setigi ala b'i tɔgɔ sɛbɛn nafolotigiw la tiɲɛ hakili la a bɛ faamuya a bɛ faamu o la ya kaharu a baara bɛ kɛ cogo di ɔhɔn n bɛn'o d'i ma sisan sisan a walawala o la a ye garibukɛ in lamɛn n tulo b'i la konate ɲɔgɔn man ca tuguni ɲɔgɔn man ca ne b'a di aw ma de fi sabilillah han o la ya kaharu ɔhɔn n'i y'a lajɛ ɔhɔn ya kaharu alifu wa lamu n'o tugula a la ɔhɔn a bɛ bɛn kɛmɛ saba ni bi saba ani wolonwula de ma tiɲɛ mais n'i ye alifu lamu bɔ a la a ɔhɔn bɛ bɛn kɛmɛ saba ani wɔɔrɔ de ma tiɲɛ adadu bɛ bɛn nin de ma a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka ya kaharu adadu bɛ bɛn o de ma tiɲɛ e maa min fɛ ka nafolo karaba ni ya kaharu ye ala tɔgɔ ya kaharu e fɛ ka nafolo karaba n'a ye aw m'a fɔ ko kuranɛ tɛ nafolo sɔrɔ wa aw m'a fɔ garizigɛ tɛ ka baara ni kuranɛ ye wa ko a ti ɲɛnabɔ wa yala a ye somaw to yen sa mori kafiri minnu bɛ nin fɔ aw ɲɛna ala kama a y'u to yen a bɛɛ ye diɲɛ ɲini ye bilahi tiɲɛ n ko ya kaharu ɔhɔn nafolo baara bɛ kɛ n'a ye tiɲɛ ala tɔgɔ sanuma don wa a bɛ kuranɛ kɔnɔ tiɲɛ a ye karamɔgɔ bɛɛ ɲininka ɔhɔn balimakɛ balimamuso Ah. e kamana gannen don nafolo ko la Ah. ya kaharu sɛbɛn Ah. siɲɛ kɛmɛ ɔhɔn siɲɛ kɛmɛ ya kaharu sɛbɛn mɛ siɲɛ kɛmɛ in bɛ sɛbɛn cogo di ɔhɔn i b'a sɛbɛn siɲɛ bi kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn ɔhɔn siɲɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn n'i sera o laban yɔrɔ ma i bɛ ya kaharu sɛbɛn k'a kɔnɔ bonya haw min b'a la i b'o haw kɔnɔ bonya i b'i ka garizigɛ ko hami don a kɔnɔ an'i tɔgɔ an'i ba tɔgɔ tiɲɛ o la n'i y'a sɛbɛn o cogoya la i bɛna kawatimu in ci i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na o tuma n'i y'a sɛbɛn siɲɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn haw min filɛ i bɛ nin kɔnɔ bonya k'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ don a kɔnɔ ani i ka garizigɛ ko hami o tuma i bɛ nɛgɛwalan dɔ ɲini i bɛ kawatimu in ci nɛgɛwalan kan n'i ye kawatimu ci nɛgɛwalan kan kawatimu cilen kɔ o y'a sɔrɔ nasi in labɛnnen don i bolo o tuma i bɛ nɛgɛwalan in ta ka tasuma dɔ kɛ furunɛ kɔnɔ ka furunɛ in ta ka don n'a ye i ka so kɔnɔ i kelen maa tɛ yen i den ti bɔ a kalama i muso ti bɔ a kalama i kelen pe de bɛ nin kɛ i siso kɔnɔ hakili la kuma in bɛ faamuya a bɛ faamu o tuma n'i donna ni tasuma ye nɛgɛwalan fana bɛ i bolo nasi in b'i bolo i bɛ da tugu n'i ka da tugu waati min o tuma i bɛ tasuma sigi n'i ka nasi in ka o mun i farikolo la n'i y'a mun i farikolo la o la nɛgɛwalan in o y'a sɔrɔ i ka garizigɛ ko hami an'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ don a kɔnɔ don min ka di i ye i y'o don fana don a kɔnɔ hakili la a bɛ faamuya a bɛ faamu o tuma n'i y'a kɛ nin cogoya in na tan i bɛ nɛgɛwalan in bila tasuma sanfɛ o y'a sɔrɔ nasi munnen don e farikolo fan bɛɛ la i b'i sigi ka ya kaharu wurudi fo siɲɛ ba tan ani fila tiɲɛ walayi n kali na setigi ala la n'i ye nin kɛ garizigɛ ko o ko la n'i ye nin kɛ hami o hami na n kali na ala bonyina bilahi o hami bɛ dilan a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ɲininka danfɛn tɛ yen min b'a wuli wuli cogo t'a la karamɔgɔw bɛ aw nɛgɛn de sari mali karamɔgɔw bɛ aw tɔrɔnpe de mɛ konate b'a di aw ma fi sabililahi tiɲɛ konate ɲɔgɔn man ca i ɲɔgɔn man ca ala fantanw a y'a sɔgɔ garibukɛ in na dɛsɛbaatɔw konate bɛ yan aw dɛmɛni kama a ye garibukɛ in wele a ye garibukɛ in lamɛn walayi ko mana bilen cogo o cogo ah. ko mana gɛlɛya cogo o cogo ah. n'i ya kaharu ta nin cogoya la k'a ah. kɛ ka baara kɛ o ko kelen in ala b'o dilan tiɲɛ konate de y'a f'i ye wa danfɛn t'a wuli ha wuli cogo t'a la a y'a jira karamɔgɔ bɛɛ la bilahi o la ni ala sɔnna kuma surunya kama hakilila min fɔla la o bɛ faamuya a bɛ faamu n y'a adadu d'i ma ɔ n ye garizigɛ ko f'i ɲɛna mɛ hami o hami n'i ye ya kaharu ta o kama ka baara nin cogoya in na walahi ala b'a dilan a bɛ dilan an dalimila o la n ye nin di aw ma fi sabilila konate ka abone aw wasalen don ne lamɛnbaaw wasalen don aw karamɔgɔ wasolen bɛ kuma siran tɛ yen jatigɛ tɛ yen sabu n bɛ min fɔ n b'a dɔn ne a dɔnnen kɔ n b'a lase aw ma wa danfɛn t'a sɔsɔ bilahi sɔsɔcogo t'a la konate ɲɔgɔnw man ca ɲɔgɔn man ca wa ne lamɛnbaaw yɛrɛ ɲɔgɔnw man ca ne bɛ ala tɔgɔ min di aw ma a ye karamɔgɔw ɲininka han karamɔgɔw bɛ konate lagisi sabu a bɛ nin di aw ma u bɛ konate kɛlɛ sabu ne bɛ kɔnɔjɛya k'a di aw ma tiɲɛ mɛ o ti konate bɔ a kan layidu don n ni ala cɛ ni ne m'a kɛ n ti lafiya bilahi tiɲɛ wa ala ko in tansurulaha yansurukum wa yusabbit akdamakum tiɲɛ n'i ye ne ala ka diinɛ dɛmɛ n'i ni an'i ka nafolo ye ne yɛrɛ ala kalikan don n b'i dɛmɛ wa juguw tɛ se e la tiɲɛ don tiɲɛ konate kɛlɛli dabila a man ɲi i ma bilahi ɔhɔn ne kɛlɛli ye fu ye ne Ɔhɔn. juguyali ye fu ye ne dabalili ye fu ye sabu o si t'i mako dilan ala yɛrɛ de ye konate garanti ka ban juguw tɛ se bilahi tiɲɛ hakilila kuma in bɛ faamuya a bɛ faamu o la n bɛ jɔ nin yɔrɔ in na yan ɔhɔn waati koronnen don tiɲɛ o la ni ala sɔnna n ɔhɔn y'a f'i ye ɔhɔn n k'a ka bolitigiw to yen ɔhɔn a ka somaw to yen Ɔhɔn. a ye mori kafiriw to yen ɔhɔn e mako bɛ mun na nafolo wa ɔhɔn e min mako bɛ nafolo la na konate fɛ yan ɔhɔn walahi ne bɛ baara kɛ ka dele d'i ma Ɔhɔn. n'i ma kɛ nafolotigi ye konate wele ɔhɔn hakilila kuma in bɛ faamuya a bɛ faamuya an bɛ baara in kɛ waa bi saba saba mais i bɛ waa tan duuru di an'i ka sɛ sɔngɔ an bɛ baara kɛ ka délai d'i ma baara ɲɛnen kɔfɛ i bɛ konate ta tɔ d'a ma a banna pewu tiɲɛ hakilila kuma bɛ faamuya a bɛ faamu o la ni ala sɔnna waati koronnen don waati koronnen don an bɛ dugawu kɛ an lamɛnbaga bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ ala k'an sago di an ma amin